an ka taa yayi tayi mhm. yayi tayi o ye dugu ye min bɛ sitakili i k'a dɔn o ye manden kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn gɛlɛya u nana da ɲɔgɔn kan min dama tɛmɛna mhm. y'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ sanubɔ dingɛw olu de kofɔ wa a bɛ kɛɲɛba lamini na mhm. a ko nin kamalennin i k'a dɔn a bɔnɛna ni na a kɛra balawu de ye a kɛra kojugu dan ye kunnafoni minnu n'olu jɛlen don n'o sɔrɔla a yɔrɔ la kamalen in tɔgɔ de ko musa dansɔgɔ a bi san bi saba ni fila la i k'a dɔn muso fila b'a bolo den wolonwula o de b'a bolo a yɛrɛ a na kɛ a fana b'i débrouiller sanuko la ɔ nka a na kɛ ale kɔni ka wuli ka jɔ la siniwaw ka sanu bɔ dingɛ dɔ bɛ yen a na kɛ a taara munumunu yen k'a b'a garijɛgɛ ni ɲini sɛbɛnnikɛla ko ale kɔni ye yen gardien min bɛ yen o sinna ka mugu k'a wuli a la ten kiriw mugu wulila a la yɔrɔ min nɛgɛdenw y'a minɛ u y'a ta joona garagara la ka labitani sɛgɛrɛ k'u bɛ taa furakɛ ɔ nka nɛgɛden ninnu ma se ka kɔ a la sabula a ni tora a la sɛbɛnnikɛla ko kuma in de nana woyɔ ka woyɔ a woyɔlen min kɛ a gardien ani a bɛ sinuwakɛ min ka baara la olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ nin kɔ man di koyi u sinna ka mobili ta k'u digi ten sɛbɛnnikɛla ko kuma in nana durundu sa ka se awa sigidala mɔɔw ma Ahan. k'a fɔ duguden dɔ kɔni u y'a fa Mhm. gardien de y'a fa Mhm. musa dansɔgɔ sara Mhm. jɔni y'a fa gardien de ye mugu ci a la Ahan. e anw ka dugu la Mhm. an ka sanu bɔ dingɛw na E Ala. ka se ka mugu ci musa la E Ala. aa nin kuma in kɔni sera ka kolongolo ka kolongolo Tiɲɛ. hadamaden nana funteni u y'u kun da siniwaw ka sigiyɔrɔ kan Yali. an'u ka baarakɛyɔrɔ E kan Ala. Ee, filani Ah. u taara sɔrɔ maa si den kelen tɛ yen Ee. sanubɔ dingɛ saba Aha. a bɛɛ lajɛlen ye siniwaw ta ye lamini in na u bɛɛ lajɛlen u ka minɛnw cɛ k'u digi a la E Ala. ni ka yɔrɔ in bila sabula u b'a dɔn min a kɔ man di E, a y'a sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni nanen u y'a sɔrɔ maa tɛ yen min kɛ u ye min kɛ ayiwa i filɛ ka yɔrɔ min fɔ dɛ Aha. u sinna k'o ɲɔgɔnna de kɛ ten E, ka e. tasuma bila masiniw na fɛn o fɛn bɛ yen u nana tasuma bila a bɛɛ lajɛlen la ka se k'a bɛɛ lajɛlen mɛnɛ ten balaw sɛbɛnnikɛla ko ci nana bila gendarmew ma gendarmew bɛ se kuma min tabakɔtɔ gendarmew olu y'a sɔrɔ tiɲɛni min kɛra a fanga bonyana kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko duguden minnu bɛ bɔ ayiwa yatiya yatiya olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ u ka lamini na chinois bi yɔrɔ wo yɔrɔ u t'a fɛ ka chinois ye bilen u ka lamini na sabula nin faali min daminɛnen filɛ nin ye nin t'a fɔlɔ ye koyi maa dama min faara u fɛ nin jogo in na k'a sɔrɔ maa ma bɔ a kalama walima mɔɔ bɛ taa yɛlɛ i k'a dɔn awa kisɛ pɛrɛntaw kan n'o ye explosion ye mɔgɔw bɛ taa yɛlɛ o kan u bɛ sa a ko sinuwa nin dama min kɛ ayiwa u ka dugukolo fana u y'a lakari mhm. k'u ka dugukolo ta tiɲɛ a ko min ye nin ko in ye a bɛ daminɛ tuma min san 2022 min ye ayiwa sinuwa ye mhm. sanubɔ dingɛ bi wolonwula de tun b'u bolo mhm. nka an bɛ don min na i ko bi sanubɔ dingɛ kɛmɛ ani bi wolonwula ni duuru san 2024 i k'a dɔn u y'a da a taara so de ma ko sanubɔla ninnu bɛɛ dunan dunan damanda de bara ka taa u ka sanu bɔ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn wa u yɛrɛ nacogo o bɛ maa kamana gan Tiɲɛ. sabula u bɛ na dugu minnu na ka na sanubɔ dingɛw sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mɛriw de b'u yamaruya walima dugutigiw laadatigiw denmisɛnninw ka ɲɛmaa Tiɲɛ. a ko kɔni tɛ kɛ abada ni duguden dɔ t'a la N'ale, ale. sɛbɛnnikɛla ko u na fɛn dɔ d'u ma Ah. walima u bɛ layidu ta an na ayiwa kɔlɔnw sen an na lɔkɔlisow jɔ an n'a ka sira dilan an na nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko a fɛn o fɛn bɛ kɛ i b'a sɔrɔ sɛbɛn ɲɛnama t'a la u bɛ dakabana wari de di eh, duguden minnu b'u yamaruya ka na dugu halaki u na o na dugukolo kɔni u b'o ta tiɲɛ fɔlɔ cikɛyɔrɔ kɔni u b'o fana ban jiriw bɛ ta tugu olu la k'u bɛɛ lajɛlen tiɲɛ kɔ dingɛw ni awa ji bondo minnu bɛ yen u b'a bɛɛ lajɛlen halaki sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn yatiya awa sitakili o kaw kɔni y'a jira k'a fɔ bilen olu ni sinuwaw ka dugu la ɛɛ ayiwa o bɛ lakali sa o t'i ye bilen sɛbɛnnikɛla ko ko in kɔni gɛlɛyara sabula ni jamana yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ jamana ma wuli ka jɔ kɛ k'a lajɛ kɛɲɛba n'a lamini o dugu de ka dɔgɔ mhm. sinuwaw ta de dingɛ lawulata tigɛ sen yɔrɔ min na ah. sinuwaw kɔni u ye tiɲɛni min kɛ nin yɔrɔ ninnu na mhm. o fanga de ka bon fo k'a fɔ k'a to ten kosɛbɛ jɔnni bɛ se ka da a la mhm. k'a fɔ an ka jamana i k'a dɔn maa sɛbɛw minnu b'u ka wari ɲini i k'a dɔn diɲɛ kɔfɛ ka na imebulu imebulu badenw jɔ yan maa wɛrɛ ka t'o ta janko dunan k'i n'o kɛ lotɛli ye ayiwa i k'a dɔn ani muso maninw feere yɔrɔ sinuwaw u ye nin de ta ka sedu kani sɛgɛrɛ a dun tɛ bɛn mhm. sedu kani bɔ ko in kalama mhm. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn ko nana gɛlɛya mhm. sabula a bɛ ɲini ka kalo damadɔ bɔ kiri kɔni sedu kani a n'a denkɛ u kɛlen bɛ ka kiri ta ka sinuwaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ko ta k'a lajɛ kuma min fɔra bɛn kɛra min kan o ma kɛ ka sababu kɛ mun ye min ye sinuwaw ye Sedu kani ka imebulu belebeleba den dɔ de bɛ site di nizɛri la sinuwa ninnu kɔni nana sedu kani denkɛ fɛ ye i k'a dɔn ko ka yɔrɔ in d'u ma u b'a ta luwase la u b'a k'u si yɔrɔ ye olu ye dunanw ye olu ye sanubɔlaw de ye u caman bɛ kɛɲɛba ɔ i k'a dɔn n'u bɔra kɛɲɛba u ka baaraw la u bɛna yɔrɔ in kɛ u lafiya bɔ yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko yɔrɔ ta kan ye nin de ye min sɛbɛnna kɔntara la sinuwaw fɛ o ye nin ye maa min ye ayiwa sinuwaw ka kɔntara siɲe a tɔgɔ de ko linɛ tɔnsegin tɔnseegin i k'a dɔn bolonɔ bila sɛbɛn kɔni kɛ ani sariya fɛn o fɛn fɔra i k'a dɔn a y'a bɛɛ lajɛlen sagon sabula sinuwakɛ in laban sina ka na yɔrɔ in yɛlɛma ten i k'a dɔn ayiwa ka sin k'a kɛ lotɛli ye k'a kɛ i k'a dɔn muso jagoyɔrɔ ye k'a kɛ dulɔminyɔrɔ ye o bɛ kɛ sedukan tɔgɔ ka yɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko sedukan kɔni ka kuma in mɛn a nana funteni ale ɲɔgɔnna silamɛ k'a fɔ k'ale de bɛ yɔrɔ jɔ k'o ka taa kɛ lotɛli ye u ka taa kɛ minkɛyɔrɔ ye o yɛrɛ k'i bɔ a la sinuwakɛ bɛ ka tɔɲɔ min da sigiɲɔgɔn kan cité du Niger la mɔbiliw donkan n'u bɔkan fo ka taa dugu jɛ maa tɛ sun Awɔ. sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn waati kɔni kɛra sa Mhm. sinuwaw i k'a dɔn sedukan ye tasuma bilen k'a da u tɛgɛ u ka yɔrɔ in bila Mhm. a denkɛ min bɛ yen Mhm. n'o de bɛ yɔrɔ ko in kalama Mhm. o fana taara tribunal la Mhm. sɛbɛnnikɛla ko awa sinuwaw donyɔrɔ ka ca u ka kuma ka ca Mhm. sɛbɛnnikɛla ko kɔni a bɛ ɲini ka waati jan bɔ Tiɲɛ. ɔ min kɔni ye kɔntara ye bɛnkan kun ye min ye Mhm. ko yɔrɔ in ye bayi de ye san tan ani duuru Mhm. ɔ nin si tɛ baasi ye Mhm. a fɔr'u ye n'a donna san tan ni duuru ɔ yɔrɔ in kɔni u ko tubabukan na karakoye karakoye tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an siyɔrɔ ani an bɛ dumuni min kɛ an ka laada jimi minnu bɛ yan an b'olu kɛ nka a tɛ kɛ lotɛli ye a tɛ kɛ yɔrɔ feere yɔrɔ a tɛ kɛ muso feere yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko sinuwaw ko payi an bɛ min ɲini o ye nin de ye u don kalo damadɔ u sera k'u kɛ yɔrɔ dɔ jɔli kan u yɔrɔ belebeleba dɔ jɔ ka fara yɔrɔ kan ka sin k'a yɛlɛma ten i k'a dɔn dulɔ sugu o sugu i b'o yɛrɛkɛlen de ye mobiliw bɛ don ka bɔ la su fara tile kan npogotigiw bɛ pan ka walaki la su fara tile kan nin kuma in kɔni mɛn sedukan ko k'u tɛ si yen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi u bɛ ɲini ka kalo caman bɔ kalo sara b'u bolo ka yaala ka sedukan ɲini ko ka wari k'u bɛ kalo sara di sedukan ko a y'a haramu a t'u ka wari fɛ wa a bɛ min nɔfɛ de u ka bɔ a ka du kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko mhm. sinuwaw i k'a dɔn u welela bɔgɔ jeninen kan mhm. u bɛ munumunu salo ni nkalontigɛ la mhm. ɔ u y'a dɔn sa a ti ɲɛ min kɔ olu kɔni laban o laban u bi bɔ ah, u bɛna mun kɛ u ko k'olu ye yɔrɔ min jɔ ɔ k'olu ye yɔrɔ min jɔ ko miliyɔn miliyɔn kɛmɛ wolonwula k'olu ye yɔrɔ min jɔ miliyɔn kɛmɛ wolonwula sɛbɛnnikɛla ko n'i dun ye sariyakisɛw kabini ye Mhm. chinois kɔni u man ka su kelen si yɔrɔ in kɔnɔ mhm. a ko sabula kɔntara min bɛ chinois ni ayiwa sedukan ni cɛ mhm. o de ye an bɛ don yɔrɔ la yɔrɔ an y'a sɔrɔ cogo min an bɛ bɔ k'a to o cogo kelen la yɔrɔ o yɔrɔ n'an y'o yɛlɛma walima ka yɔrɔ dɔ jɔ hali n'an bɛ bɔ don min an b'o yɔrɔ ci aw taara yɔrɔ jɔ aw tilala k'a fɔ k'o ka sara ko miliyɔn kɛmɛ wolonwula n'aw ma ɲɛ bɔli kɔ yɔrɔ kɔni nin ye sariya sɔsɔ dan ye sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabukan ye tubabukan lamɛn dɛ a ko min ye ayiwa u ko an bɛ yɔrɔ in da sabula nin tɔɲɔ min daminɛnen filɛ siniwaw fɛ n'o ye ka ayiwa sow yɛlɛma k'an ka npogotigininw k'u feere ka wuli ka jɔ bɔlɔnda k'a kɛ dulɔminyɔrɔ ye dugu caman jɛmayɔrɔ la n'u ma ɲɛ o kɔ u ka yɔrɔ san k'a k'o ye o kuma fɔ i b'a dɔn o ye min fɔ a k'u bɛ Sedu Kan ka yɔrɔ san Sedu Kan ko ko n'u ko hali miliyari kɛmɛ ale ka yɔrɔ tɛ feere Ah. sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ah. ni maliyɛnw ma wuli mhm. siniwaw laban laban u b'an ka jamana kɛ tamasiyɛn ye u kɛlen bɛ k'an ka kungokolo tiɲɛ mhm. i k'a dɔn dugukolo sanu bɔ la ka mhm. fan bɛɛ tigɛ tigɛ dugubaw kɔnɔ fana u kɛlen bɛ ka taa bariso jɔ fan bɛɛ fɛ an ka dugu nima yɔrɔ yɛrɛ la nin ye kɛwale min cɛ ka jugu